Foloapu ya achibale amene avutika ndi kusefukira kwa madzi ku Nkhotakota, ayi apa tipanga fokasi makamaka za asilikali athu a dziko lino, Malawi Defence Force, ndizonena kutitu anamukira kumenekoko ndithu ku Nkhotakota kukathandizirako ndi ma evacuation komanso rescue kuti no mwina mwake amene kaya akusowa anthu iwowo kukathandizira Komanso ndekuti mwina kuwapanga evacuate, kuwasuntha ndithu kuti akakhale mmalo otetezeka anthu amene akhudzidwawa. Ayi mutilole tifotokoze bwinobwino nkhaniyi kuti kodi no ikuyenda motani. Ndetu kuyamba no masiku apitawa takhala tukupatsani makamaka ma update a mmene zinayendera, 5 days itu mvula inakhala ikulikitimuka ku Nkhotakota komanso chigawo chapakati tingonena choncho. Kumeneko kupangitsa zonena kuti ku Nkhotakotako madzi asefukire, ku Dwangwa nde zinali wesi kwambiri. Kunalitu ndekuti manyumba kumira komanso ma bridge ndi zina zotero misewu kuonongeka komanso kutikotu anthu okwana 5 ndamene anakasowabe mpakana panopa. Eya kumakamba kuti mwina mwake amene anatisiya ndithu 5. kubwera ndekuti anthu okwana 30,000 ndamene akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi kumeneku kulitu ndekuti kuluza chakudya mukudziwa ndekuti matumba nganani matumba achimanga kukokoloka zina zoterozo ee kanani ndi ufa onse ndekuti kunyowa kukokoloka kooka basi zinthu kungoonongeka onongeka kumeneko ndithu ku Nkhotakota. Now chifukwa cha zimenezozo kunapezeka kuti no asilikali athu a dziko lino Malawi Defence Force anapita ndithu kumeneko kuti akathandize kuyamba kuthandizira ndi rescuing kupulumutsa anthu amene mwina mwake amafunikira chithandizo ndekuti amene anali atamira ena ndi enawo kunali ndithu kuthandizira komanso mwina kaya ena zima building kaya zinali kuti zinagwera kuthandizira ndi zina zoterozo In addition ndekuti kunalinso evacuation mission imene ndekuti kunali kutenga anthu aja kuwakakamiza ndithu ena ndi enawo amene amakanawo e, ena kunali kuwanyamula mu zimagalimoto zawo za asilikaliwo kumakasiya ndekuti malo amene anali ngati otetezeka kuwachotsa m'malo amene anali ovutawa. kuti mukhoza kupezeka kuti iyayi madzi aphwera mukhazikikabe umu ikatero ilikitimukenso ndeti muyambe nde iyayi tisunthesunthe panopa nde kunali kuwapititsa m'makampu amene akonzedwa mmene muzikakhala anthu atikukamba za m'masukulu paja anthu amakonda zikachitika zonchi kukakhala m'masukulu nde kuti basi mmenemo azikadikirira ndithu kufikira mwina nthawi imene no zizakhala ngati kunjaku kwakamuka ndithu basi ndekuti zili bwino bwino anthu angabwererenso mapakanali panopa malowo ndikuona kuti sali safe ndithu ndetu zinali motero komano timakamba za anthu 5 amene apezeka zoona kuti no akusowabe mpakana pano enawo mwina apezeka kaya komano anthu 5 ndipo pa anthu 5 amenewa pakuphatikizapotu mzimayi amene ndiwoyembekezera nayenso ndizoti akusowa kumenekotu ku Dwangwa makamaka mu chigawo cha Senior Chief Kanyenda ok kwa a Senior Chief Kanyenda mfumu yaikulu Kanyenda kumeneko ndi kumene kwapezeka zoona anthu amenewa akusowa ayi zosayenda zosayenda olo pang'ono pomwe amene atisiyawo mizimu yawo ikause mu mtendere wosatha ndi awa asilikali sizoti angopita kukapanga ngati no akukamenya military mission Iyi si mission yotumizidwa ndi kuti ku barracks kuti no ndi ijeni initiative ya ku barracks. Of course ndi initiative yonena kuti akathandizira komano akathandizira mogwirana manja ndi aja a DoDMA, Department of Disaster Management Affairs. Awawa ntchito yawo ndoti amathandizira kuyang'ana ngozi zogwa mwadzidzidzi nde tingathane nazo bwanji pamene zachitika kuti mwina mwake anthu asamachite kukhalira kuti Ah amene ati akagwire izi ndani? Iyayi zikangochitika amadziwa kuti ndi za department yathu, amadziwanso mmene angapangire kuthandizira anthu amenewa. Nde amatsimikiza kuchokera ku ah khonsolo ya Nkhotakota, amene amayankhulira khonsolo imeneyo Ngani Mkandawire amatsimikiza zoona kuti ah nzoonadi Asilikaliwo nduzunu tatani? atumizidwa kumeneko ndipo afika kuthandizira. Ilo linali dzulo komano ndekuti tingakambe zoti no ma issues wa anachitika I think kaya ndi dzana ngati si dzana lalitali kunena kuti no all this time asilikaliwo ngati analiko analiko ochepa koma apapa kunali ngati no apanga deploy ochuluka kuti akathandizire nthawi imene amafunikira kwambiri. Okay tikamayankhula izi nde musatimveno molakwika we are so much grateful ndife othokoza kwambiri kwa inuyo asilikali a mdf chifukwa chonena kutino mwatenga nthawi yanu kutino mukathandizire zimenezi iyi si ntchito yanu imene munalembedwera komano mukuona kuti okay muli ndi kuthekera kumeneko mukathandizira zikomo kwambiri koma tikamayankhula izi mumvetsetseno apa kunena kuti tili othokoza choncho tikuonabe kunena kuti zikuoneka ngati munakakhoza mwina mwathamanga, sitikuziwatu ngati mwina munathamanga nthawi imeneyo komano kuthamanga pamene zachitika paja like nthawi imeneno madzi adzaza nthawi imenezo ndi imeneno anthu akhala akufunikira mathandizo nde inu mmakhala muli ndi akatswiri anu ena ndi ena amene anapanga, anapanga za marine za ku marine uko wati zosambirazi kudumphira mmadzi asilikali a pa nyanja kuthandizira kukathandizirako moteromo eti Eya, of course tikutibe, ndife othokoza osati kuti no tero tingakhale pansi ndikumanyoza kuti simupangapo kanthu iyayi, mupanga kanthu and izi zimenezi zinthu zimafunikira osati kuti muzingokhala kumayang'anira azikwanja akumenya munthu iyayi koma muzikhala pakachitika zinthu mukukathandizira chonchi mukupanganso even stretch yourself over stretching kuzichotsa mukuzi, mukugwira ntchito zimenenso sizili mu ndondomeko ya ntchito yanu yanu koma mukuona kuti muli nkuthekera kumeneko kumakathandizira ndi ndife othokoza kwambiri mangoona kuti no mwina mwake nthawi ngati imene ijayi nde kutinso mwathamanga zikachitika mwachangu changu kukafika kumene kuja kuti no pamene pangafunikire inu thandizopo ndekuti inu mukutani mukuthandizira pamenepo. Ayi zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito imeneyi. Pepani kwambiri kwa anthu nonse amene mwakhudzidwa kumeneko fande sinaname sizinayende bwino mmene zakhalira pamene paja tikukamba zonena kuti manyumba agwa ndekuti anthu abwerera mmbuyo chakudya anthu alibe kukhala mmakampo muja now look at this time now tangosala ndekuti ndi masiku ochepa chabe I think kaya ndi pa 5 January pamenepo ndikuti Monday ili kubwerayi is it not like that kaya koma ndikuti ana akuyenera akhala akubwerera masukulu masukulumo ndi mmeneno mukapezeka zoona kuti no ndi mmenenso mukagona anthu akuso zonena kuti zikasokonezanso nthawi nkhaniso ya maphunzironso kumeneko masukulu akakhala otsekedwabe kufikira nthawi imene zizakhala ngati zalongosoka Chifukwa simunganene zoona kuti iyayi achotse achotse mwana anthu, anthu onsewa achotse achoke choke mmene momo ma, ma class musamagone mmene mmene umu ana akuyenera aziphunziramo ne ndi, ndi ma class awo sizingatheke zimenezo. Timanena kuti no kodi ma priorities zinthu zimene zizofunikira kwambiri ndi ziti no. Zofunikira nzonena kuti anthu amene ajawa apeze malo ogona. Ana aja amangopita ku school and akapita ku school amayeneranso azibwera and ana awoso akugonanso pomweposo actually amene azibwerera mmakomo. Mwayiona? Nde, ndi choncho ndithu zoti no basi sukulu imene ipo ikhala nde kutino ana achedwets, achedwetsedwa, atsegulira mochedwa, zosayenda. Tiri ndi ana a mayeso, ma form 4, tiri ndi ana a standard 8, ma form 2's, zonsezo nde kuti akhala akhuzidwa mwa njira ina yake. Nde ayi koma ndi mmene zimakhalira, nanga tinganenenso chani? Hmm? Tingokambabe zotino amene mwina akukhala m'makampuwo azifunikirano mathandizo enaake, chifukwa kwayambano kubwera akutino ndi humanitarian crisis, kutanthauza zonena kutino anthu ayamba kuvutika ndi njala, kuli ndi kutino zakudya tikukambazo, malo amene akukhalawo aukhondo, zina zoterezo, kufunikira ndi kutino ngati kungapititsidwe ma chlorine ndi zina zoterezo zikathandizire kutino Ndi ma cholera akubukawaso mukuona zikapangidwe control mmakampu mmenemo zimakhala zovuta mukakhala zimenezi mulibe ee tukamba za achipatala ma first aid mukhale muli mankhwala kuti ena ake mwina azikapezeka kumenekuja akhuzidwaso ndizimatenda zina zake kukazipanga contain ndi kuzipanga control zimene zijazi zonsezo kuti zitheke humanitanian crisis imeneyi zikhala zovuta nde kufunikira ndi kuti boma lipange respond mwachangu kuthamanga mwachangu kumeneko kukathandizira kumbali ngati zimezi komanso kwa anthu amene ali oti no ngakufuna kwabwino angathe kuthandiza nde kuti anthu amene azifunikira chakudya pali zambiri chakudya masopo zinthu ngati zimenezo zonsezo eh? Aluza china chilichonse anthu tikuti ali pa zero apapa panopa nyumba zawo ngati zagwa katundu wakokoloka china chilichonse kuluza kuja kosakhala bwino pepani kwambiri pepani ayi tiyeni no umalawi uja uzionekela no pati no apapa Ku boma kuja ngati mmakonda no anthu nthawi yake no nditi no ndi iti ndiyi osati no ma 2 billion aja azipitila kukasangalalira birthday ya amuna a ena ake iyayi. Nthawi yake ndi inoyo yonena kuti no ma 2 billion ajawa azigwira ntchito pati apapa. Inu mutangotulutsa zimakalata zonena kuti 2 billion tikuona ngati 2 billion kathandizeni muona ngati ifeyo tingakhale pansi nkumakulozani zala? Tizokuomberani mmanja kuti zomwe tikufuna ndi ziti? Ndi zimenezizi. Ndalama zija zibwelere noo. kwa anthu amene amazipereka ndi misonkho yawo let's give back to the community tiperekeso ndekuti no kumene zikuchokera ndalama zija zikathandize no anthu ee athandizeni anthuwa afunikira mathandizo amenewa pepani kwambiri kwa nonse amene mwaluza makamaka achibale enieni ma direct relatives aluza anthu ndekuti ofunikira penepa tikukamba za mzimayi uyu oyembekezera zimakhala ayi zosakhala bwino pepani kwambiri. Zikomo kwambilinso kwa asilikali chifukwa cha ntchito yotamandika imene mukugwira. Apa ndiye tikumvatu kuno kuti no. Tili nayotu military yathu, asilikali athu omwe, ayi, akutipanga kuti tizikhala osangalala. Akuti.